ngakhale anaopsezedwa kuti aphedwa akangowulula mtsikana wina wa zaka 17 ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya mubas ija inkadziwika kuti polytechnic anaulula zoopsa zimene adaziona m'manja mwa wapolisi wina ku limbe Kodi chinachitika ndi chani kuti mayi ake a mwanayu mpaka afike posweka mtima chotere? mwana anavulala anamupweteka mkati ndizipyoti chikundipweteka kwambiri pokhala kholo mwana ndavutika naye ndimalera ndekha mwanayu ndine mayi koma ndine wachichepere mwanayu ndalera ndekha amuphera tsogolo ndinde panopo mmene akukhalira moyo wake akukhala moyo osasangalala atisokonezera mwana Bwanji timve nkhani yonse? mmene inakhalira kuchokera kwa mwanayu ngati ndinu alendo pano pa factory 265 media pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi ndimakhala ku bangwe nkhani yaikulu imene ndabwera mafanizise mtundu wa malawi kuti ndinagwiridwa ndi apolisi wa pa limbe chimene chidachitika kunali pa 12 december saturday ndanyamuka kunyumba mapasi 7 madzulo tinkapita ku church kunali night of praise ndinanyamuka ndinapita pa church pa lisanjala sda then ndimati ndikakumane ndi azinzanga ndinapeza anzanga anyamuka apita zitatero ndinapeza zoti ndinalumikizana ndi nzanga wina amene tinatengana takwera mini basi pa weaving tinakatsika pa makoka mlimbe titatsika kumeneko tidalumikizananso ndi nzathu wina kuti tinyamukire limodzi tinayenda tinakakumana naye pa chambo fisheries mpamene pamabwera galimoto ya polisi mmene munali mmapast 8 koma wang'ono inatitenga tonse kenako titafika mu limbe pa stage pa illovo anayimisa galimoto ndikutifunsa kuti tili ndalama zingati ine ndinalibe nawauza zoti ndilibe anzanga anali ndalama anapeza kuti wamkaziyo anapereka ndalama imene anali nayo anamuza kuti azipita mnyamatayoso anatenga imene anali nayo anamuzoti azipita koma iye anakana kuti sangapite poti tachokera limodzi kuno kunyumba kubangwe anamuzoti kuti apolisi aja anamukalipira kwambiri kenako atitenga amuzoti ndiye tikakusiyani kuselo ndipo muzatuluka lachinayi ndiye anatitenga titafika pa geti ku polisi ku limbe anamuyitana wa polisi wina amene amamutchula kuti wabwera ndayana anati kuti atenge namene apite nawo pasi kuselo apolisi enawo anatisiya m'manja mwa amene akumutayo watitenga tapita kumusi kuselo titapita kumusi tinapezanso apolisi ena amene amalembera anthu amene akulowa mselo adatemba maina athu kenako akuti azimulowetsa mnyamata mselo wapolisi amene amamutchula kuti tayo ndi anamunazo musalowese kaye mselo amtenga mnyamatayo amukhazika pakampando osamulowetsa mselo kenako andiuza ine kuti ndimsatire ndamusatira ndapita mmwamba pamene amandifunsa zoti uli ndi ndalama zingati ndamuuza zoti ndalama ndilibe ina iliyonse komano ngati ndalama ikufunika ndalama kuti ndituluke nditha kungowaimbira anthu akwathu anditumizira apo ayi abweresa andiuza kuti ndisaimbire anthu akwathu chifukwa chokuti anthu akwathu zokuti atimanga sakuyenera kuti aziwe ende anthu akwathu sakuyenera kuti azaziwe otakhala zoti tatuluka ndeno pamene ananena zoti kapena ngati kuli kokuti ndalama yo sukufuna atumize ndingosiya foni chifukwa ndinaenda ndi foni yanga nde ndingosiya foni kuti mawa ndikamazatenga foniyo ndizasiye ndalama ndalama zakuti ndalamayo isakakhala yochepera 20000 then ndinavomera kuti ndalamayo ndibweresa kenakono ananena zokuti ayi basi ndalama ndisabwerese koma ndine mtsikana ndizithandize ndekha ende ananena zoti ndizithandize ndekha munjira yotani akuti iweyo pena utani uzithandize wekha ine ndikuti ayi ine ndithu sindikumvesesa akuti iweyo ni msikana kuteko uli upolisi uno ngosokuti utuluke utuluka munjira yoteroyo ndidauza kuti ine sindikudziwa chimene akutanthauza kenako anandigwira kuyamba kumandigwira mabere ndinakuwa ananditchinga kukamwa ndikundimenya atandimenya ndinayamba kulira ndinayambaso kumalira mu

akayimbira apolisi ena kuti ine ndi mzanga yo tituluke nthawi yomweyo sikuyenanso kuti tikhale kuselo mmenemo nali m'ma pasti 10 ya usiku ndapeza kuti tinapita kuselo kumusi anayimba foni amene anatitenga apolisi wa mmataa ndapeza kuti anali aweruka ku ntchito foni yake imangodula

ndiye anamuuzanso wapolisi wina amene anakhala amalemba mayina akuti a basi anthu ati ndikuwatulusa nde wapolisi anamuuza usawatuluse nthawi inoyo chifukwa pano pasangathe kuyenda mtawuni mu ndi ana amasikini ndiye anakakamira anamutulusa mnyamatayo nthawi imenenso nkuti ine atandiika mselo ananditulusa ine ndikudzakhalanso panja pano anandikhazika nthawi yoyamba ija kenakonso yekha wasintha maganizo wandibwezesanso mselo kenako wandiuza kuti tiyo undilondole ndiye ndinamulondola tafika sana kufika kunditchinga kukamwa ndikundigonesa pasi ndikundigwiririranso kachikena kenako anadzamvano kuti pa- pasipa pakubwera munthu chifukwa zinatengano nthawi yayitali ndi wapolisi winayo naye amadabwa kuti mwina anthu a- kumwamba mwakutani nde anayamba ngati kusatira nde apolisi aja ananditenga ndikundibisa ku kolido

nthawi imene amapita kukamutulutsa anzangayo ndinatenga kafoni ndikumazijambula mmiyendo ka vidiyo kam- kumaonesa kuti magaziwo mmiyendomo analimodi komanso nthawi imene ankandigwiririrayo ndinazatenga foni ndikumapanga rekodi zonse zimene akuyankhula anaziona ananena kuti iwe ukufuna undiyaluse wazidilita wandimenya kenakono pondigwiririra kachiwiri anatenga foni yanga ndikuyika pa windo ndikunena zoti foni usatani usatenge ndipo usatani usapangeso rekodi china chilichonse

peji kuti tizidikira ma mini basi mmene mumateromo nde iyeyo watisiya nkunyamuka kumapita nde nizanga ndinaona kuti kunja kwada sitingakwanisi kuta sitingakwanisi kukhala penepo panali malo opsa tagwirizana kuti tikakhale kuyandikira papolisi pompo kuti china chilichonse chitatichitikira anthu akupolisi wa- atha kuziwa mwachangu nde tinayenda takakhala mphepete mwa mpanda wa polisi tinakhala pamenepo mpakana kunatichera kutacha tinakakwera kumabwera kunyumba titakafika kunyumba sinauze china chilichonse ndagona kutacha ma 8 ndinanyamuka ndinapita pa bangwe police station nkumene ndinakakambano za nkhani anatiuza kuti nkhani iyi tikasume pa limbe chifukwa nkhani yachitikira pa limbe komanso wachitayo ndi wapa limbe pamene amayimbira mabwana apa limbe anabwera atitenga nkukatisiya kuchipatala kuchipatala mpene anandiyeza anandiyeza china chilichonse aonadi kuti ndinagwiriridwa andiyezaso matenda osiyanasiyana anangondipasa mankhwala a pep kuti ndisatenge hiv ya kuti chindoko za mmagazi ndi mabomu kaya kuti a mmagazi nde anandipasa mankhwala amenewo anandibayaso jakisoni mpamene tinatengano lipotilo takasiyano ku polisi ku limbe kenako ayitanisa azanga amene ndinali nawo siku limenelo alemba statement and ndinasiya manambala yamayanga ndi yanga ndi azibale anga ena anauza kuti chonse chimene chingachitike ndinani ndikuziwisani nde ndi pamene ndamvano kuti munthuyo watulusidwa koma sanatiziwise kuti munthuyo watulusidwa mwina uli ndi zaka zingati ndili ndi zaka 17 ndinakwanisa mu juni uli pa sikulu komaso ngati uli pa sikulu umaphunzira kuti ndili pa sikulu ndimaphunzira pa poly first year chabwino mayi ako apa amandifotokozera kunena kuti chichitikireni zimenezi siukudya siukutuluka kungokhala mnyumba moyo wako uli motani chichitikireni zimenezi moyo wanga panopa ndi wovuta kwambiri chifukwa ndikumakhala kwambiri ndi mantha anandiopseza kuti nkhani ndikazayiwulula azandifufuza azandipha ndiye panopa sindiname ndili ndi mantha kwambiri chifukwa choti munthuyo amutulusa ndiye mmene amutulusamo zachiziwikire athakhoza kuti akundisaka ndiye ine sindiname ndili ndi mantha kwambiri Olo- monse ndikamakhala ndimakhala ndi nkhawa ndiye basi panopa ndimangokhaladi mnyumba ndi zoona kulongosola kuti chichitikireni zimenezi sinatulukepo mnyumba ayi sinatuluke ngati ndatuluka nthawi imene ndink- ndimapita ku chipatalayo ndi nthawi imene ndink- ndinkapita kulimbe chindiuzireni kuti azatiuza zonse zimene zotsatira azandiimbira foni sinatuluke ndimangokhala mnyumba basi chabwino wafotokoza kunena kuti ankakugwiririra ndiponso unkamva kupweteka mwina zimenezi zinachitika kwa nthawi yotalika bwanji koyambako kanali ma 10 inali to 10 chifukwa anazayatsa foni ndi atayatsa foni yake nthawi inaonetsa 947 to 10 penaponso zinatenga nthawi kwambiri kenako kachiwiriko kanali ma to 12 Iye anandiwuza zokuti ineyo olo ndakhala zokuti ndakasuma mlandu wotani iye mpolisi analamo kalekale komanso ali ndi azibale ake ambiri mlandu sindingazauwine olo ndakhala zoti ndapita kwina kulikonse mlandu sindingazauwine komanso iyeyo palibe chilango chimene angalandire pa iyeyo mpolisimo muli azibale ake ambirimbiri komanso iyeyo mboma muli azibale ake ambirimbiri komanso iyeyo mpolisi analowamo kalekale wafotokoza kunena kuti anakubaya jakisoni mwina ntchito ya jakisoni iyi amati ndi chani jakisoni aziziritse ululu umene ndimamva chifukwa ndinkamva kupweteka kwambiri chifukwa nthawi imene amandigwiririra ndinkatuluka magazi ndinatuluka magazi kwambiri chifukwa chiyambire ndinali sinagonepo ndi mamuna mmoyo mwanga anandipweteka kwambiri ndinkamva ululu komanso magazi ankatuluka kwambiri nde iye poona zoti ndituluka magazi ndimamene ananditengano ndikundipitisa pasi ndikundipasa madzi okuti ndisambewo ndeno pamene kuchipatala atandiunika anaona kuti ndavulala kwambiri pamene anandibaya jakisoniyo kuti aziziritse ululu umene ndimamvawo ukamaziona mwini wakewe kapena kuti madokotala anaona kunena kuti kuvulaza kwake kunali kotani unakhudzika bwanji atandiunika anapeza zikuti ndili ndi mabala kwambiri mkati pamene amandigwirira amandisupula kwambiri nde anapeza mabala ndi mabalawo ndamapangitsa kwambiri ndituluke magazi chifukwa pa lipotipo anasonyezanso kuti mabalawo aona mbali yakuti ndi mbali yakuti lipoti ya kuchipatalayo mabala ochulukirapo ndiyeno padakali panopa mabala awo apola kapena zili bwanji chifukwa ndakuona mmene umayendera kuchoka ku chipinda kuzafika tiyambire program wayenda ndithu movutika mabalawo alipo ndikumva kupweteka olo kuyenda panopa ndikukanika ndikungokhalabe mnyumba ndikukanika kuti ndiyende ndikumamva ululu kwambiri chifukwa chakuti anandivulaza kwambiri mabalawo sanapole olo ndikakhala zoti ndikufuna ndikoze ndikumamva kupweteka kwambiri nthawi zambirinso ndimakhala basi kumangoyisunga mikozo yonse imafika kuti ndikumamva naye kupweteka m'mimba komabe ndimangoyisunga chifukwa ndikumaopa kuti olo ndipite ndikakoze ndikumamva ululu kwambiri ngakhalenso kutoiletinso ndikumavutika chifukwa mabala awo akum- akumapweteka kwambiri nde olo kutoileti ndikangopita ndikumavutika kwambiri chipatala chimene munapita chinali chakuti tinapita chipatala cha kwinzi chimene anazatisiyaso anali apolisi omwe apa Limbe anazatitenga pa bangwe akatisiya ku- kuchipatala pa kwinzi ndiye anandiuza zokuti ndikuyenera ndipite kaye chifukwa anthu onse amene amagwira ntchito usiku ayitanisa ndi achiwiri anab- anabweranso pa Cruiser-yo ndikuzatitenga atatitenga anawasanja apolisi onse amene anali pa ntchito madzulo kuti ndiwaloze ndinapeza zoti munthu amene anandigwiririrayo usikuwo anali atameta m'mbali masanawo nditapita kukamloza ndinampeza wameta mpala napeza zokuti ndinamloza ndinso kuti ndizimuzindikira mwachangu anthu onse amene anayima apolisi pompopo amandiyang'ana iyeyo ankayang'ana kumbali nkumanjenjemera ndiye anandiuza kuti ndimloze amene ndikumuganizira kuti atha kukhala yemweyo ndinamugunda ndipo nditamugunda anandiyang'ana ndipo ndinatsimikizadi kuti munthu wake ndi yemweyo kenako anandipititsa m'mwamba anazoti ndidikire akasintha ndi ndipiteso azoti anasintha malo komanso anasintha zovala ndapitaso kachiwiri ndapita ndakamulozaso munthu wakeso yemweyemweyo samandiyang'anaso koma anthu onsewo amandiyang'ana kachitatuno ndinapitaso nthawi imene ndinapeza awavekano zipewa ndinamulozaso munthu wake yemweyemweyo pena anabwereranso akatisiyaso ku Queens mmene timadikiraso chithandizo kutanthauza kuti anamusintha zovala katatu mwina panzerepo ama- amaimapo apolisi angati kumene ku Limbeko panzerepo apolisi analipo 6 pa apolisi 6 panali munthu amene anandigwirirayo komanso munthu amene anali pasi pa selo amalemba mayina madzulowo analipo ngati amene analipo ma- analipo usikuwo analipo anthu awiri apolisiwo enawo anali anthu ena okuti mwina kapena anakulu anaphatikizana anthu amuselo awo ndi maganizo chabe usikuwo anali atameta m'mbali tsiku limene nkakamlozalo mamawa umene unali ngati mawa lake anali atametano mpala ndinamuzindikira pomloza katatu koseko ndaloza munthu mmodzi yemweyo nde mwina anaonadi kuti munthuyo ndamuzindikira komaso chifukwa chakuti cha dzina la Talo iyeyonso munthuyo akutidi ku ntchito kwawoko amamutchuladi kuti Ta, nde anthuwodi anamuzindikiradi kuti ndi yemweyo chifukwa cha dzinalo komanso chifukwa kuti ndinamuloza munthu amene ndinamuloza ndi dzinalo zimafanana zonse eh dzina la Talo ndi lake limene ati amamu- amamuyitanira ku ntchito komanso kwambiri anapeza kuti nthawi imene anandiuza kuti ndaperekeze ndikaonetse malo amene achitikira zinthu panali botolo la kumbucha botolo la kumbuchalo amamwa ndi iyeyo nthawi imene ma- usiku anapeza kuti atamwa analisiya pa windo pompo nde anthu akuntchito wonse kukamba kwawo ananena zakuti a munthuyudi amamwadi kumbucha deile akabwera kunoko chimene chokumwa chake chimene amamwa ndi kumbucha imweyo za kumbuchazi iwe unazifotokoza e, ndinafotokoza ndinawalongosolera ndi kuti botololiso amamwa anali ndani anali munthu imweyo amamwa kumbuchayo atamaliza botolo anayisiya pompo chabwino nde wafotokoza kunena kuti wapolisi amene anakuwuza kunena kuti usambe nchifukwa chani amafuna kuti usambe anandiwuza kuti ndisambe chifukwa chokuti ndinataya magazi ambiri chifukwa chokuti ndinali ndisanagonanepo ndi mamuna ndanena kuti ndinataya magazi kwambiri nde ananena kuti ndisambe ndi cholinga chokuti anthu mwina mzake amene anatsala pasiyo asazindikire chifukwa chokuti pochoka kumeneko pasipo ndinachoka ndili bwinobwino ndinalibe magazi komano pobwereramono ndi pamene ndinali ndi magazi ochuluka kwambiri ndati kuti ananditenga ndikumandithira madzi kuti ndisambe ndi cholinga choti mzakeyo komanso anthu ena asazindikire komanso amafuna afufute umboni umene unalipo kwambiri ine ndikuopa kuti ndiphedwa chifukwa chokuti olo nthawi imene ndinkapita ku polisi kukasuma ndinalibe ndi mantha komano ndinali ndinazilimbisa mtima ndikukasuma pa nthawi inanso imene ndinkapita ku polisi ku Limbeko ndimakhalabe ndi mantha komano nditamva zoti munthuyo ali mchitokosi ndinakhala ngati ndalimbitsika ndimmene ndinalimbano mtima ndikumapitano ku Limbe polisi kumakayendesaso mlandu ni makolo anga nde ndinaonabe kuti nthawi imeneyoyo bola ndinali wotetezeka koma panopa munthuyo akuti amutulutsa nde moyo wanga ukadali pa chiopsezo ndikumakanikanso kutuluka chifukwa ndikumaopa kwambiri ndi mmene anayankhulira anandiopseza kwambiri ananena kuti ndikazangoti ndaulula azandipha nde apa munthuyo ali kunjano panopa nzachidziwikire atadziwa kuti akundisaka chifukwa choti ndaulula athadi kundipha ndiye ndikumaopa ndimakhala mnyumba nthawi imene ankandigwirirayo anandigwira pakhosi kuti ntha kungokugwira kungokutere iweyo ndikutani ndikukupha komano kumbali yokuti atakhala kuti ndaulula ndiye sanalongosole kuti kupha kwake atha kundipha munjira yotani pamene ukuti anakugwira pakhosi e anandigwira pakhosi ananditchingaso kukamwa ndinabanika kwambiri pakhosi pano ndimakanika kuti ndimeze malovu angakhalenso kuti mpweya utuluke bwinobwino kukamwanso chimodzimodzi mwina kunatenga nthawi yotalika bwanji atakutseka pakamwa komanso kugwira pakhosi pamenepo anazandisiya pakhosipo ndikunditchinga pakamwa mpaka monse amandigwirira atanditchinga pakamwa anandisiya nthawi imene anamaliza kundigwirirayo apa ndeti mwina ngati ndingadzakhalenso ndi mpata wokuti ndikudzapitanso ku sukulu ndikuti ndi januwali komanso januwali zizatengera ngati kuti zinthu nkhani idzakhale kuti yalondolezedwa bwinobwino komanso ine ndidzatengera mmene ndikumvera januwali kuti mthupi mwanga panopa zinthu zili bwinobwino kuyendano ndikwanisano kumapita ku sukulu mayendedwe panopa ndi ovuta kwambiri chifukwa ndikangoyenda ndikumamva ululu komanso kutuluka ndimmene ndanenera muja oti sindingatuluke chifukwa moyo wanga uli pachiopsezo anandiopseza kuti andipha ku sukulu umaphunzira kuti ndimaphunzira pa polytechnic ku blantyre ndi first iya chabe ndeno mwina kugwiridwa kumeneko kwakukhudza bwanji moyo wako wa tsiku ndi tsiku Eh, moyo wanga wa tsiku ndi tsiku mwina mchilungamo moyo sukuyenda bwino chifukwa ndimaganiza kuti bwanji ndingozipha kumene chifukwa olo anthu kuti azindiona anthu ambiri azindiseka chani ndiye moyo wakebe ukumakhala ovuta sinangaso koma kwambiri moyo wa ndekha wongokhala ndekha nchifukwa chani ukumaganiza mpakana zodzipha kwambiri ndikumakhala ndikuchita manyazi mwina ungakonde patachitika chani kuti moyo wako utetezeke komanso kuti ukhale osangalala ine kwambiri chimene ndingakonde ndi chokuti munthuyo wapolisi ni munthu oti amadziwa malamulo akanalandira chilango kwambiri kuposa munthu ina aliyense kuti anzake ena asatengerepo phunziro chifukwa iwoso ndi anthu amene amayenera azititeteza koma mmalo motiteteza akupezeka zokuti akumatigwiririra kumbali yodziphayi ungakonde patachitika chani kunena kuti maganizo amenewawa akuchokere Ah, ineyo kwambiri chimene ndingakonde chitachitika ndi kuti boma komanso mabungwe atalowererapo pa nkhaniyi chifukwa munthuyo adanenetsa kuti andipha ndiye panopa amutulutsanso mchitokosi ndizachidziwikire zoti atha kundiphadi nde ine ndikanakonda akanabwereranso mchitokosi komanso boma lilowererepo kuti iyeyo andipha ine maganizo ozipha akumandibwerera chifukwa chokuti ananena zokuti andipha nde ine maganizo akumandibwerera chifukwa chokuti ndikumaona kuti iyeyo asanandiphe bola kuli bwino kuti ndingozipha ndekha chifukwa choti mwina iyeyo kundipha kwake kutha kuzakhala kundipha kwake kwankhanza ndiwe okondwa ndi mmene nkhani imene ikuyendera chichitikireni zimenezi ayi ine zanazi sindili okondwa malinga ndi mmene nkhani ikuyendera chifukwa apolisi anane- ananena zokuti chilichonse chimene chachitike azindiuza kapena awauza anthu akwathu komano munthu mpaka pano watulutsidwa mpaka tsiku la leroli sitinalandireko ina iliyonse kutidziwitsa kuti munthuyo watulutsidwa nde ine ndikuona ngati kuti penepo pakulowa chinyengo amutulutsa akuti pa belo komanso beloyo kuti akuti sapereka azingopita azikangoonekera kuti alipodi nde ndikuona ngati penepo pakulowa kwambiri chinyengo nkhaniyi mmene ikuyendera zanazi sikundisangalasa munthuyo samayenera kuti amutuluse amayenera adikire kaye afufuze komanso amayenera ifeyo atidziwise koma ifeyo sanatidziwise komanso akuti anakalowa mkhoti pokalowa mkhotimo analowanso iye yekha anangomva mbali ya iye odandaulidwa ine odandaula mbali yanga sanatani sanayimve komanso mkhotiko ine sinatani sindinayitanidwe sindinapitekonso kutanthauza kunena kuti nkhani imene yakalowa mu khoti iwe sanakuyitane kaperekapo umboni wako eya nkhaniyo yalowa mkhoti angomvanso mbali ya munthu mmodzi yemweyo penepo popereka judgment pali munthu yemweyo odandaulidwa yekhayo ine odandaulane sindinayitanidwe kuti akamve mbali yanga komanso popereka judgmentpo aliyense panalibe wa mbali ya ineyo odandaula analiko ndi anthu amene akwa munthu odandaulidwayo ndi aprosecutor ndi uh, magistrate amene am- amagamula chigamulo choti atuluke pa beloyo ndipo Tili Pati inafunanso kuyankhula ndi mayake a mwanayo amene sanakwanitse kufotokoza zambiri kamba koti amangolira ine ndine mayake a mwanayo ndimakhala kuno kubangwe zinachitikadi zinthu zimenezi anandipeza azika one of player anandipeza sanatha kundilongosolera panangopita mwina 30 minutes ndinalandira foni yochokera ku polisi ya bangwe kundiuza kuti mubwere kuno kuli mwana wanu ndinathamanga kufika kumene kuja imene makava ichi yonenera kuti anazongosola nthawi kubangwe kumwe kumene kumene mwana anga anakadandaula kumene koko ku chipatala cha kwini anatithandiza kumuyeza anamuona mwana uja anavulala anamupweteka mkati ndilitoti chikundipweteka kwambiri pokhala kholo mwana ndavutika naye ndikulera ndekha mwanayi ndine mayi koma ndine wachichepere mwanayi ndalera ndekha amuphera tsogolo ndipo panopo mmene akukhalira moyo wake akukhala moyo osasangalala atisokonezera mwana chonde ndikupempha kumene muliko amene mukutimva mundithandize ndine munthu wachichepere zika ndine wamasiye tikusowa kuti tipanga bwanji kuyipa kwake sokondoka anzathuwo ali ndi kuthekera ali ndi abale ali ndi maloya ali ndi ndani ambiri oti angathe kuwathandiza pa tokha sitingakwanitse tithandizeni chabwino ndiye mwina a- afotokozapo mwana ameneyo akundiuza ine kuti nkhani imeneyi ikulowa mkhoti inu osadziwa ayi zimenezi zikuyenda bwanji kwenikweni ndi chinyengo chimene chalowapo chifukwa ife mmene tinasiyana ndi apolisi aku Limbe kuti china chilichonse azitipanga update makontakiti tinasiya mukafunika tikuwuzani akamakalowa nkhoti tikuwuzani tinangodabwa kuti ati munthu uja walowa nkhoti endi munthu uja ampatsa belo nkhani zake izi munthu belo samangopereka kunena kuti ayi basi belo nyamukani muzipita mukakhale ku nyumba ndinu mfulu kwa nthawi iyi muzingoyendera belo sizimayenera kutero zikuoneka kuti chinyengo chalowapo palowa chinyengo kwambiri mtima ukundipweteka chifukwa ine chinyengo sindingachikwanise ndilibe kuthekera kuti ndinganene ndikapeze munthu oti ndimpase ndalama ndalama zo tilibe tipange bwanji kulondoza kuti nkhani ikupita ku khoti inuyo ngati mayi ake amwana musakudziwa kena kalikonse sitinadziwe china chilichonse wandiuza kunena kuti akuti wapolisi ameneyu anamuopseza kapena kuti anamuuza kunena kuti akaulula amupha nkhani imeneyi ngati mayi ake wapolisi amene padakali panopo amutulutsa kuti pabelo simumadziwa kuti watulutsidwa ende anamuuza mwanayu kunena kuti akaulula amupha pamene mukupaona bwanji apo ndipafupi kwambiri kuphedwa ndipo ndikuziona mwana wanga aphedwa ndipo ndikuziona aphedwani apeza njira amuphe chifukwa iyeyo ndi wa ufulu akungoyenda kunyamuka kupita kumsika ndiyenso mukudziwa mwanayo akukhala m'Bangwe muno atha kukumanizana naye ndikumpanga chipongwe china chilichonse amupha ndipo ine apa ndikuyembekezera mtembo aphedwa ine ndinayesetsa mwana kuphunzitsa kuyambira nursery primary secondary kufika ku college uku kumene akupanga iye course yake kuti mwina mwake nanenso adzandigwire mkono patsogolo pano koma apa zalephereka ndikuona kuti basi tsogolo palibepo ndimapanga business ndalama yanga yatha chifukwa choyenda kunyamuka pano kupita ku Queens kunyamuka pano kupita ku One Stop apolisi onse ndinapita dzulo ndawauza kuti mwandilakwira nkhani imayenera kuti ineyo mundiuze kunena kuti tikukalowa naye nkhoti inenso ndipite ndikakhale koma adakanika kutifikira komwe ndawauza dzulo ndapita ku Limbe ndawauza mwandilakwira ndipo agogo ake a mwanayu ataona kunena kuti chilungamo pa nkhaniyi chikuchedwa anapanga chiganizo chopita ku polisi ya Limbe kukafunsa kumeneko kunena kuti nkhani ya mdzukulu wawo ili pati chodabwitsa kwambiri akuti akafika kumeneko amangomva manong'onong'o kunena kuti nkhani ya wapolisi amene anagwirira mwana ku Bangwe ikulowa mkhoti tsiku limenelo limene linali lachinayi sabata yatha ine ndine agogo ake a mwanayo ndimakhala ku Bangwe namiyango tsiku lachinayi ndinanyamuka kupita ku Limbe polisi kuti ndikafufuze za nkhani ya mdzukulu wanga nditafika kumene ine ndimamva kunena kuti wapolisi amene anagwirira mdzukulu wanga akupita naye ku khoti zinandipweteka mumtima mwanga chifukwa ndimayembekeza kuti nkhaniyi tiziyendera limodzi ndinanyamuka kupita ku khoti kuja nditafika ndinapeza azimayi awiri atakhala pa mpando ndinafunsa kuti third nkhoti ndi iti anati sakuidziwa ndinakalowa mkati ndikufunsa akuti ndi pompano ndinanyamukanso kukakhala pomwe panali azimayiwo anandifunsa mwabwerera chani kuno ndinangoyankha kuti ndabwerera nkhani ya mdzukulu wanga mwachisomo cha mulungu sanapitirize kundifunsa nkhani imene ndabwerera mdzukulu wangayo atangokhala pena pakepo zomene amayamba kuyankhula zawo ah, mbale wathu lero akutani akutuluka basi majisiteti atani takambirana naye ndipo zapepi kuti palibe vuto nesi pamene papa isati mbale wakeyu ali ku mdf winaso ndi apolisi enaso amaphunzisaso ku polisi nde atuluka takambirana zonse zimene ndi anadza kuchola sonkhani ya prosecutor to prosecutor sonkhani nakuyidzotile pakutani akutuluka zinandipweteka zizoti ine ndili ndekha ndine mayi wamasiye zinandipweteka mwachisomo cha mulungu namuona wapolisi wina wake namuthamangira kumufunsa kuti ineyo mukundiona ngati ndine opusa koma sine opusa yayi zimene zachitika zomutenga munthu amene wagwirira mdzukulu wanga kupita naye ku khoti nkusanduza zikundipweteka kwambiri ndakhalapo pakuyankhulidwa mawu akuti akuti zonzoti ine olonkhani ikuyenda palibepo tingotaya nthawi yathu mdzukulu wanga tsiku latani laphwanyidwa munthu uja anakwanitsa kubwerera wapolisi uja kukamuza amene ali prosecutor-yo kuti panjapa ndapeza nkhani yakuti yakuti wapolisi uja anabwera kudzanditenga kuonana naye prosecutor uja ndipo sindinabise namuuza kuti ineyo ndaita kumva ndi makutu anga osati amene akuita kuuzidwa kunoti ati amene wagwirira mdzukulu wanga lero akutani akutulutsidwa iwowo zonse akonza kale ndi anthu a ndalama prosecutor anandiyankha kuti mayi musadere nkhawa ine sindinabwere nkudzamutulutsa ameneyu ndabwera kudzapempha kuti andipatse seven days kuti kufufuza nkhanizi chifukwa kuti timpatse belo akhoza kukasokoneza chani kukasokoneza mlandu sipanathenso two three ma minute pena amati tiyeni kaloweni ku khoti nakwanitsa kukalowa mkhoti anzathu poza kuti ali ndi awo a backing ambiri atabweretsa loya yawo wapolisi nkhani anatani anayikana prosecutor anayesesa kuyakamba onena kuti ine ndikufuna kuti ameneyu ndimusunge seven days koma amagistrate ananena kuti poza ameneyu ndi nzika ndipo wakhala ku Chigumula kwa zaka zokwanira 6 nzika ya malawi muno nde nkhani iyime kaye tinapita panja osathaso 5 minutes tikuona kuti ati tilowe titalowa ndinakhumudwa sipanathaso 3 minutes kungowerenga statement ati basi ndi mfulu koma asagwire ntchito pa polisi pompano amene analandira chani analandira belo ndinagwetsa misozi kuganiza kuti komanso umasiyewu ndi umphawiwu ah, dziko ilidi limakomeradi anthu amene ali ndi ndalama koma ife opanda ndalamafe ndiye tilidi pa mavuto ndipo zinatheka mene ndikunena pano zinatheka wapolisiyo ndi mfulu koma ife chiopsezo chathu chimene chilipo choti poti wapolisi amene ankamugwirira mdzukulu wangayo anamuuza kuti nkhani nkangoimva kuti waitulutsa ndizakupha ndipo ife panopa tikuyembeza tsiku lililonse tizalandira maliro chifukwa mwanayo patalike pafupike mwina china tidzamutuma kumsika adzakhoza kudzakumana naye chiyambireni cha nkhani imeneyi pa 13 pamene inakhala yaululika anangonena kuti china chilichonse chimene chichitika tidzikuyimbirani koma kuyambira tsiku limenelolo mpaka kufikira dzana tsiku limenelolo nnangoganiza kuti ndingopita ndikafufuze za nkhanizo sanatiimbire pa foni ndiye nditafika kumene kujako nangomva anthu manong'onong'o azamene kuti "Ah, nkhani ya mwana uja wapolisi anagwirira ujatu nkhani yake ikalowa kuti ikalowa nkhoti leroli ntamva zimenezozo nayamba kufufuza ndikupeza kuti khoti yake akuti ikupita ku pa Dalton court then ndinafunsira khoti yoti sindimatani sima- sindimayidziwa nditafunsira mpaina anandiuza kuti khoti yache ndikuti ndikuno koma ine ndinakhala pansi kuyembekeza kuti mulandu utani uyambike kutanthauza kunena zoti ngakhale munali mmenemo inuyonso ngati kholo la mwana agogo wake wa mwana sanakupatseni mpata kuti muyankhulemo mkhotimo sanandipatse mpata kuti mmene ndingayankhule koma anangopatsa mpata loya wa munthuyo ndi munthuyo kumfunsa kuti mlandu akuwuvomera kapena akukana iye ndi anaukana ndiye pameneno aloya ndi amagistrate ndi prosecutor amene anatenga mbali yawo yoti no amutulutse munthu kutanthauza kuti inuyo kumbali yanu ya odandaula kunalibe munthu mmodzi amene amakuyimirani panalibe ulo munthu mmodzi ndiponso inenso ndangopitako ndekha monga ngati kuti zikundikhudza kwambiri zikundikhudza ndangopita kuti ndikafufuze ndipo zoti ndinapezerera zimenezozo choncho ndikupempha aboma plus akazi a president athu andithandize inenayo wamasiye nkhanza zoti mmene amutulutsamo azandiphera mdzukulu wangayu aboma mutengepo mbali pamenepo nditapita ku polisi ya Limbe kuti ndikamve ndemanga yawo pa nkhaniyi mkulu wa polisi pa polisiyi anandifotokozera kunena kuti nkhaniyi ndikuyenera kuyankhulana ndi mneneri wawo wa Limbe polisi a wisdom mushane nditakumana ndi amushane anandifotokozera kunena kuti nkhaniyi sangayankhulepo iwowo koma ndikuyenera kuyankhulana ndi amene amayankhulira apolisi mchigawo chakumwera pokamba kunena kuti nkhaniyi ayisiya m'manja mwao nditatero ndinapitanso ku maofesi a apolisi amene amayankhulira mchigawo chakumwera nditafika kumeneko ndinakumana ndi wachiwiri wa apolisi amene amayankhulira mchigawo chakumwera amene anafotokoza kunena kuti sangayankhulepo kanthu pa nkhaniyi pokamba kunena kuti sakudziwa chilichonse chokhudzana ndi nkhaniyi Itatuluka nkhaniyi pa wailesi ya MIJ m'chaka cha 2020, mabungwe komanso akuluakulu a boma adalowererapo ndipo umu ndi mmene nkhaniyi idathera. Padakali pano, bwalo la milandu la High Court lagamula Chagaga kukakhala kundende komanso kugwira ntchito mwakalavulagaga kwa dzaka 30. ine ndine mai ake a mwana amene anagwiriridwa chigamulo chimene chaperekedwa ine chandisangalatsa kwambiri ndakhutira ndakhutira nacho kwambiri ine choyambirira ndifuna ndithokoze mulungu wakumwamba chifukwa analola kuti chilungamo chifike poyera ndiye chachiwiri ine kuthokoza maloya ngati akina Chikondi ina nini sindini lufika ima ndi treva anthu abwino amene agwira ntchito yabwino mulungu azadalitsa ndine ndine sindimaona tsogolo la nkhani iyi ndimangoona ngati kunena kuti basi mwina tikuzitayitsa nthawi koma titaona kuti amabungwe ndi aboma alowererapo anandipasa chilimbikitso kuti nkhani zimenezi kuti ziziyenda mmene zikuyenera kutani zimayenera kukhalira ende chilungamo chioneke kuti this is chilungamo ine makamaka MIJ imene ikupita kwambiri malo osiyanasiyana ndi chinthu chabwino kwambiri ndi mupitirize kugwira ntchito yabwino imeneyi ulo anasiya mwanayi monga mmene nda- nkhani ndakhala ndikuyendesa panopo ndi chaka chatha niye ndayambaso mwezi amene ndayambaso chaka china chachiwiri ndalama zinatha ndimakhala ndikumayendera kupita ku khoti endiso mkatimu wakhala kumadwala mmene mumakhala mumapita naye kuchipatala ndimayendesa msonkhano mmene ndamakanga zinatha kuti mwana singathe kumuphunzisa koma mmbuyomo ine ndikupanga bizinesi ndi bizinesi yanga inaduka ndiye mwina mawu anu ndi otani kwa akufuna kwabwino makamaka kumbali ya maphunziro kumbali ya maphunziro ndi khumbo langa monga mmene ndinanena kale kuti mwana ndinaphunzisa ndekha kuyambira ku nazale kufika panopona bambo ake anandisiya mwana enzakachita ndaphunzisa ndekha kufika panopo ndiye amene akufuna kwabwino andithandize kuti mwana aphunzire ine ndinagogoka mtsikana amene anagwiridwa uja ineyo chisangalalo changa chadzadza tsaya chimene ndimafuna choti agamulidwe ka zaka sate zo sizinafike fifite koma nkhani ndi kugamulidwa panopa ndine okondwa kwambiri ndipo ndikuyamika mulungu wakumwamba pa zimene andichitira ineyo chabwino ndiye mwina ah, zimenezizi mukhala bwanji omasuka mmbuyomu munafotokoza kuti mwana amakhala mwamantha samayenda samatani panopa mukhala bwanji omasuka panopa ndikhala omasuka ife poti chigamulo chadziwika ndipo ndimene ndilili ineyo sindimadziwa zoti ndingapeze anthu oti angandithandizire nkhani imeneyi koma motsogozedwa ndi mulungu panopa nkhani yatani yakambidwa ndipo yatha kumbali ya mwanayo pang'ono pang'ono tizimupatsa uphungu abwereramo ndiye zimene zachitika omvera ndikuwauza kuti mutengere chitsanzo cha ineyo nkhani itachitika sitinakhale pansi yayi tinayipereka kwa anthu ofunikira ndiye mukaona kuti nanunso zakuchitikirani zimene zinandichitikira ineyo kwa mdzukulu wanga nanunso musadzakhale chete yayi kale zambiri amati mbewu ya manyazi inafera ku una koma ife tizitulutsa nkhaniyi so tikati tizitulutsa nkhaniyi tithandizanso boma lathu lino kuti tithandize kuchepetsa khalidwe limeneli logwirira nkhani itachitika azibale anga ndi amene anandithandiza atandithandiza pena ananditumizira atola nkhani kuchokera ku miji ndi aku miji aja ndi amene nkhaniyi anayika pa eya panopa ndinganene kuti ine ndine bwana ku- kuchokera ku miji ndiye nkhani ikakuchitikirani lumikizanani ndi a miji ndi anthu oti amathandiza mu zochitika zambiri zimene zikutanthauza kuti kaya ndi ang'ono tikakhala ndi nkhani tisamayibise ife tikanakhala nkhani tinayibisa kuti a miji anabwera anatifufuza kutipeza ife ndikungokhala ngati kuti sitifuna kuti nkhani ija ibwere poyera zimene zachitikazi sitikanapeza aloya ama- amabungwe sakanatani sakanapezeka komanso ndikuyamika kwambiri a miji kuyamikanso kwambiri koposa kwambiri mulungu wanga chifukwa anampulumutsa mwana wanga kucho- ku zoyipa zopsa zimene zikanakhoza kumuchitikira zokusautsa mwina kumugwirirako ndiye ndikungoyamika zonse kuti kumwamba ukule ine ndichepe Ah, ine dzina langa ndi chikondi chijozi ndimagwira ntchito ku southern africa litigation center ngati criminal justice lawyer mwakhala mukutenga gawo lalikulu pa mlandu umeneu umene unakhudza wapolisi wa ku limbe amene anagwirira mwana wa dzaka 17 wa ku bangwe nkhani imeneyi ndinu amene mwatenga gawo lalikulu kwambiri titaulutsa pulogalamu imene ya zili pati munabwera nkulolerapo padakali panopa bwalo la milandu lapereka chigamulo chake mukukhutira motani ife ndife okondwera kwambiri chifukwa chonena kuti cholinga chimene tinabwerera ku high court kuno timafuna kuti khoti lipereke chilango chachikulu kwambiri kuposera chimene khoti laling'ono linakapereka chifukwa ngati mukudziwa khoti laling'ono linangotha kupereka zaka 14 zokha nde kufika kuti khoti lapereka chilango cha 30 years ife ndife osangalala kutengera kunena kuti takhala tikuona milandu ina ikuchitika ina imachedwa kumene ah, mwina zimenezizi zikamakhala mwina mlandu kuchedwa zimakhudza bwanji kuti ana ang'onoang'ono amene ogwiridwa azipeza chilungamo ya zikamachedwa chonchi monga mukuziwa ndi mmene yakhalira nkhaniyi munamva umboni wa mayi ake a mwanayo kunena kuti wakhala akukhala moyo wozunzika chichitikireni nkhani kusukulu sizikuyenda ndiye nkhani zikakhala kuti zikungoyenda sizikutha imakhala kuti nkhani ija mwana uja ikanamukhalirabe kumtima koma mmene zakhalira chonchi aziwa kuti munthu uja anandipanga chipongwe chija panopa ali kundende zaka 30 tsopano akhozano kuyambiranso moyo wake tsopano chimene ndinganene kwa amalawi makamaka kwa apolisi ndi chonena kuti akuyenera kuziwa kuti ntchito imene amagwira imayendera malamulo ah, mphamvu zimene anapatsidwa zopanga protect anthu ndi katundu wa anthu ndikupatsidwa mfuti kuti agwire ntchito yawo ndi zinthu zoti zimatsogozedwa ndi malamulo ngati apitiriza mphamvu zawo malamulonso omwewo amagwira ntchito ngati mmene taonera chigaga munthu akanakhala kuti anagwira ntchito yake malinga ndi malamulo sibwezi atapezeka kuti zaka sate ali kundende ine ndi manuel namponya kuchokera ku young voices organization komano ndimagwiranso ntchito ndi anyamata amene ali a section protective of the rights uh, kwambiri ndili ndi chisangalalo chachikulu potengera kuti nkhaniyi yakhala ndithu ikuyenda mwapendapenda komanso yatenganso uh, nthawi yochuluka chilowereni mkhoti ngati mukumbukira nkhaniyi inachitika 2020 2021 takhala tikuyendera ah, nkhani yonseyi mpana kudzafikano pano pano 2022 pamene inapereka chigamulo ku bwalo lalikulu kuno blantyre so chis- kwambiri chisangalalo changa ndi chachikulu kuti ayi chigamulo ndithu chayenda bwino zimene timayembekezera ndithu zachitika takhala tikuonani mbuyomu mukutsogolera zionetsero kamba konena kuti mlandu umene mumafunitsitsa kuti chilungamo chioneke padakali panopa zaka zaperekedwa 30 Mm. ndinu okhutira eya pa zaka 30 pobe ndife okhutira komabe tikuyenerabe kuona zokuti zinthu zina zake zichitike chifukwabe kuti muonetsetse monga amafotokozanso achiwo chaona zokuti panopa kholo lake la mwana likuoneka kuti nkhani ya zachuma ndithu sizikuyenda bwino chifukwa kuti ndalama zawo zambiri amakhala akuonongera bwalo la milandu kuzayendetsa ndiye panopabe tikufuna kuona zokuti tikhale tionetsetse kuti pachitike some sort of compensation kuti munthuyu be apangidwe compensate komanso kuti kholo lake la mwana lipezepo kena kake kuona zoti apeze kupanga sustain moyo wawo ndiyebe ngakhale ndithu chigamulo chaperekedwa chonchi komabe tionetsetsa kuona zokutibe kuti pakhale ndithu ti ma remedies tabwino tione zoti wina aliyense akhutire mwina zimene zachitika lero zingopereka chithunzithunzi kwa wina aliyense kunena zokuti wani palibe amene ali pamwamba pa lamulo chifukwa kuti tikaonetsetsa amene anachita nkhaniyi ndi wapolisi ndipo apapa ndithu tinayesetsa kunena kuti chilungamo chikaoneke despite kuti amene munthu wachani wapolisi mpaka kufika panopo kunena kuti chigamulo chaperekedwa so chenjezo lipite kwa wina aliyense kunena kuti usayerekeze kupanga zinthu zonena kuti ayi ine ndipange izizi mwakuti kuti lamulo lizagwira ntchito kwa wina aliyense